Gearrscéal, 'An Gunna'. D'fhéach Victor ar an mbóthar os a chomhair amach. Ba namhaid é. Bhí Victor ag caitheamh casóg oráiste. É ina shuí ag bord. 'Is píosa maith é, ar seisean, ag pointeáil don ghunna a bhí ar an mbord. D'fhéach Pearse ar an ghunna, gan suim ar leith aige ann. Bhí sé buartha agus neirbhíseach, ach ní ligfeadh sé air féin go raibh. Ba namhaid é an buachaill eile ar an taobh eile. Ní hé seo an chéad phíosa a chonaic mé, Tá sé go deas, ach tá gunnaí níos láidre agus níos fearr ná é, ar seisean, agus é ag stánadh ar Victor i rith an ama. Bhí sé den tuairim go raibh Victor sé bliana déag d'aois, ar chomhaois leis féin. Bhí sé dathúil, ar shlí. agus thuig Pearse go gcomhlíonfadh sé pé dualgas a chuirfí air. Níor mheatachán é. Tá sé in am dúinn tosú, ar seisean, ag lí a bheola. Labhair Victor. Caithfidh tú a thuiscint nach bhfuil nimh im chroí duit. Sé a dúirt an club, más mian liom a bheith i mo bhall, Tá an dualgas seo orm. Níl aithne ar bith agam ort ach go gcaitheann tú casóg glas. Agus caitheann tusa casóg oráiste. Tuigim an scéal. Bhí mé ag iarraidh a rá, an bhfuilimid chun an oíche a chaitheamh ag caint nó an rachaimid i mbun oibre? Sé atá mé ag iarraidh a rá, arsa Victor, ná go bhfuil dualgas orm, ba mhaith liom a bheith i mo bhall, tá an t-easaontas seo idir an dá aicme. Ócé, ócé. Is mar seo a shocraíomar é a dhéanamh, tusa agus mise. Ní fhaca mé tusa riamh roimhe seo. Níl sé pearsanta. Ní fhaca mé tusa ach oiread, ach nílim sa chomharsanacht ach le bliain anuas. Bhí cónaí orm i Ballymurphy roimhe sin. Tá deirfiúr agus beirt dheartháireacha agam. Tá deirfiúr agus deartháir agam. Lig Victor osna. Tá sé thar am againn tosú. Phioc sé suas an gunna go mall agus d'oscail sé an sorcóir. Thóg sé urchar ón mbord, dhún sé an sorcóir agus rothlaigh sé é. Round and round she goes and where she stops nobody knows. Déanfaidh mise an chéad chasadh. Cén fáth, arsa Pearse. Táim sásta an chéad scaoileadh a dhéanamh. Táim ag cuidiú leat. Seans go mbainfidh mé mo cheann díom an chéad uair. Tugtar rúiléid Rúiseach ar an chleas seo. Níl ciall ar bith leis. Leis sin, chuir Victor an gunna lena chluais agus bhuail sé an tionscan. Bhuail an clic sorcóir folamh. Ghlan Victor an t-allas dá éadan agus thug sé an gunna do Pearse. Tusa anois. Níl deacracht ar bith leis. Chimil Pearse an t-allas dá bhos lena bhríste. Thóg sé an gunna ina láimh agus scrúdaigh sé é. Is uirlis maith é. Is maith liom uirlis chumasach. Aontaím leat, arsa Victor. Tá sé ar intinn agam dul isteach san arm amach anseo. Is maith liom déileáil le gunnaí. Ba mhaith liomsa liostáil san arm freisin, ach ní thabharfadh Mam cead dom. Pé scéal é, is fearr dom casadh. Rothlaigh Pearse an sorcóir, chuir sé an gunna lena chluais, Dhún sé a shúile, tharraing sé an tionscan. Phreab a chroí agus stop a anáil. Clic. Chuir sé an gunna ar an mbord, a lámha ag crith. Baineann sé preab asat, nach ndéanann? arsa Victor. Chlaon Pearse a cheann gan fhocal as. 'Mise arís, arsa Victor. 'Ní raibh moill air an gunna a rothlú, a thabhairt chuig a cheann agus an tionscan a bhrú. Clic. Cheapas go raibh mo phort seinte an uair sin. Chuala mé na haingil ag seinm ar na cláirsí, arsa Pearse ag gáire. Thosaigh an bheirt ag gáire os ard. Níl slí níos fearr le meáchan a chailleadh. Caithfidh mé é a mholadh do mo chic. An bhfuil chic agat? a d'iarr Pearse. Tá. Joanna is ainm di, le gruaig dhubh agus súile donna. Is dóigh liom go bhfuil aithne agam uirthi. Sea, is eol liom cé hí. Is chic deas í. Is maith liom í, arsa Victor. B'fhéidir go bhféadfadh an triúr againn bualadh. Do chasadh anois. Bhí an bheirt ag dul i dtaithí ar an gunna. Rug Pearse air agus bhuail sé. Clic. Beidh muid anseo go maidin, arsa Victor. Cuirfimid piléar breise isteach. Cuirfidh sin leis an seans. An bhfuil tú toilteanach? Tá. Nach é sin an fáth go bhfuilimid anseo? OK, dhá urchar sa sorcóir. Tá misneach agat, Pearse. Is agat atá an misneach. Do bhabhta. Thóg Victor an gunna ina láimh. Is ionadh liom nár bhuaileamar le chéile roimhe seo. An maith leat na leaids i do chlub? Is cuma liom fúthu. Ní ghlaofainn cara ar aon duine díobh. Ach níl club ar bith eile againn. Tá a fhios agat féin. Sin mar atá an saol. Stad! Stad! Bhí an gunna le héadan Victor. Cad tá cearr? Faic. Is duine cróga tú. Líon an clic an seomra. Slán arís! Phew arsa Victor, cheap mé go raibh deireadh liom an uair sin. Amantaí tagann babhta eagla ormsa freisin. Bheadh leads sa chlub ag fonóid fúm dá mbeadh a fhios acu. Caithfidh duine fanacht ciúin agus a smaointe a cheilt, arsa Victor. Tá daoine ann nach féidir muinín a chur iontu. Is minic a ritheann smaoineamh liom gurb amaideach amach is amach an chleasaíocht a bhíonn ar siúl ag baill an chlub. Cén fáth go mbíonn ort droch-íde a thabhairt do dhuine éigin toisc gur 'prod' é? Nó gur tháinig sé isteach i do phaiste. Tá an saol an-chasta. Tá sé in am dom. Thóg Pearse an gunna suas. Clic. Cheapas nach ndéanfá é arsa Victor. Tá croí láidir agat. Cuirfimid urchar eile isteach. Trí philéar. Sásta? Ar aghaidh leat. An ndeachaigh tú ag bádóireacht ar an loch ariamh? Uair amháin le Joanna. Thaitin sé liom. Cad fút féin? Ní raibh mé ar an loch, ach ba mhaith liom. D'ardaigh Victor an gunna. Clic. Mo cheol thú, Victor. Slán arís. Níl fonn rómhór orm seal eile a ghlacadh. Níl deacracht ar bith ann, Pearse. Ná bí ag smaoineamh air. Tiocfaidh tú slán. Feicim gur calma an duine tú. D'fhéadfaimis

B'fhearr liom tú a bheith agam mar chara. Casadh amháin eile, arsa Pearse. Deireadh leis an phleidhcíocht. Bádóireacht ar an loch, bualadh le Joanna agus cairdeas eadrainn. Chroith an pléascadh an seomra beag. Bhí leath a chinn imithe. Bhí critheagla le feiceáil i súile Victor.